Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lero takubwereseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lero? Mu dziko la Malawi kumene kuli kwathu kumene ndinabadwira ndipo ndizamwalirira konkuno palibe amene angandiopseze kunditenga ine ngati kapena ndine mlendo mu dziko langa, ndipo palibe amene angandinyumwise, ndidzapitirirabe kulankhula mu dziko limene limaoneka ngati ndi laling'ono koma muli zinthu zazikuluzikulu zimene zikuchitika, dziko limene limaoneka kuti lili ndi atsogoleri ophunzira, akavala masuti awo kumawaona ngati anthuwo ndi ozindikira koma onse ali ma savage okhaokha. Dziko limene lili ndi apolisi wamkulu wa polisi koma wopanda mphamvu, dziko limene likugwiritsa ntchito anyamata a chipani kuwatenga ngati ndi apolisi kumamenya anthu in presence of apolisiwo, dziko limene lili ndi wamkulu wa army amene sakuziwa ntchito yake ndikumachita protect zinthu zimene nzopanda ntchito kusiyana ndi ma citizens muzakaliona dziko lokhala ndi wamkulu wa polisi komanso dziko lokhala ndi commander amene akuwuza ma anyamata ake kuti azichita protect andale you should get worried. ngati dzulo wachita kumutulusira president magalimoto anyuwani aku army kumuteteza munthu mmodzi mukuyenera kuti amalawi musamale kwambiri mukuyenera kuti inu a opposition musamalire kwambiri izi mukumenyedwa ku parliament zi kumaotcheredwa magalimoto kumaphweseredwa magalimoto kumaphwanyiridwa magalimoto. Zimenezi ndi zazing'ono, koma muyang'ane kutsogoloko, kukhala zinthu zoopsa kwambiri. Inu a mcp ili likhale chenjezo lanu, kunena kuti izi mukupanga, kumatuma anyamata kumalowa mpakana ku parliament, zimenezi siku lina zizakusatirani muzalira nazo chifukwa parliament ndi malo oopsa kwambiri mukapita maiko ena amene ali maiko a anthu ozindikira amene amateteza komanso kulemekeza malamulo mukapeza kuti ku parliament ndi malo okhawo amene ali ndi chitetezo choopsa koma kuno ku malawi Parliament yasanduka ya anyamata a mcp, anyamata ochokera mwa Msundwe, anyamata ma bouncer amene mukungowapatsa ma pistol kuti aziwopseza anthu, azipha anthu. Ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti dziko lino ndi la democracy ndipo whether one likes it or not dziko lino ndi la democracy. Ili dziko ili. si la one party system lokuti muzipanga zinthu ngati muli mu one party system ndikulankhulatu ndi inu a mcp amene tsopano mwafikapo mukumalankhula enanu ngati ndinu ma prime minister vuto lakumeneko ku mcp ko kuli ma ministers ena amazitenga ngati ndi iwo kapena minister without portfolio kumalankhula m'malo mwa ma ministers ena nkhani yokuti akhoza kulankhula uh, minister of information kapena minister of finance amalankhula ndi iye kumalankhula za ma ministers ena ma ministries awo ngati kapena kumeneko kulibe kwa anthu kuti alankhule choncho izizizi siku lina zizakusatirani Chenjezo kwa iwe amene ukuzitcha kuti ndiwe venda. Ndafuna ndikuwuziretu iwe venda amene unapita ku parliament dzana kunena kuti muyang'anisise kwambiri mgwirizano wanu umene mukupanga ndi Manja Njawidi Chifukwa mgwirizano umene uja kwa ine ndikukhoza kuona ngati umene ujayo ndi filimu akufuna akupusitseni amangofuna kuti muchoke ku parliament kujako. Malamulo ake a petition ndi onena kuti munthu akatenga petition kupititsa ku parliament kapena gulu likatenga petition kupititsa ku parliament samayankhidwa pa gate. Nkhani ija imakapita mkati mwa parliament malinga ndi ma standing orders. Mbali zonse zosusa ndi zolamula akakambirane nkhaniyo. Akayikambirana nde imapita pa bwalo paja ndikuyipanga ndikupanga mgwirizano. Koma muwone petition yanu iyiyi. imene mukufuna kuti akusisireni kaunjika, mukhoza kuona kuti ndi petition yodabwisa chifukwa minister of without portfolio, minister without portfolio anapita ndikukuyankhani pompaja ndikukuuzani kuti tikupasani forex, kodi forex yo m'Malawi muno ilimo? ndiye kutitu mwina ilimo forex yo koma ifeyo ndi kafukufuku wathu a Malawi first taziwa kuti munomo muli forex ya 15 days ndiponso m'Malawi muno muli ma company osiyana siyana ena opangira mafuta tapita ndi ku Blantyre kokha kuna kuli ma, ma company opanga mafuta over 10 onseonso akufuna forex ndiye forex imene yangakupaseni ndi iti Ndi chifukwa chake ndikukuwuzani kuti musamalire kwambiri mavenda ndi mgwirizano, bolanso musapusisane nokhanokha, chifukwanso kuti mkatikati mukhoza kukhala ena akuona ngati a, a, mukuona ngati muli nawo limodzi, koma kuseri kwake kumakakumana ndi ma njanja awiri. Musamalire kwambiri mavenda, chifukwa mgwirizano uja kapena zochitikachitika zanu ine sindikuziona bwino zikundidabwisa chifukwa mudabwe kunena kuti pa ma- pa malamulo munthu sumapanga demonstration usanakapemphe kwa a DC koma inu munangoyenda ndipo apolisi anangokuperekezani opanda china chilichonse pakana munakafika kumene kuja ndipo mutafika kumene kuja anakuyankhirani pa geti nkhani ija sinalowe mkati Inde, ena ndi ena munasankhidwa ndi kukakambirana, koma ndikukuuzani kunena kuti mgwirizano weniweni wa concrete ukanakhala kuti nkhani yanu ija, petition ija, inayenera kuti ipite kaye m'Parliament, anthu akakambirane, aphungu a Nyumba ya Malamulo, ndiye kupangidwe lamulo. Taonani awa akukuuzani kunena kuti tiyeni mukapange nokha mitengo. Ndipo dzulo munagawana m'magulu osiyanasiyana ndikunena kwa iwe mzanga wosauka, venda, amene ukukumana ndi mikwingwirima yosiyanasiyana, munakakhala m'magulu ndi kumapanga mitengo. Funso n'kumafunsa kuti, Kodi mitengo mukupangayo, amene mukum'pangiranayo mwamupempha kale? chifukwa amene anayenera kupanga mitengotu ndi mwini wake wa beloyo ndi aboma ndikukhala pansi minister of trade komanso mwina nkono ndi president amene ndi ma investors ndi anthu a business ndikupanga mitengo chifukwa chetu ndalama zim- zimene amagulira zinthu zimenezo amawapasa si a boma ndalamazo ndi zawo so mukuyenera musamale kwambiri kuti inuyo akakuwuzeni kuti atagwirizana nanu mitengo muzi- muzigulira ya mu December katunduyo ndi wawo katundu si wawo uyang'ane patali iwe nzanga venda uzakhala penapake ukupusisidwa kapenanso mukupusisana nokhanokha komanso funso lina ndili kodi iwe nzanga venda wangofuna kuti usisiridwe belo nanga zakudya nanga mafuta nanga buledi nanga chimanga chifukwa apatu palibepo nzeru kukasisiridwa uh, bero nde ukakaligulisa berolo nde uzikagula chimanga 110 uzikagula mafuta odula sopo wa tabuleti wang'ono wa, wa, wa, wang'ono uja U-Fresh 1.5 china chilichonse chakwera nzeru zilipo Inuyo mukanapita kumene kujaku mukanene kuti zinthu zonse zakwera zikuyenera zisisidwe. What about other businesses? Anthu ama business ang'ono ang'ono ngati ochokera ku Nsanje, ku Chitipa, ku Phalombe, ku Machinga, tingonena kuti ziko lonse Likoma, Nkhotakota pakana Mchinji, Kodi anthu a mabizinesi amenewawa akagula bwanji zinthu zawo zinthuzo zili zodula? Chakudya chanu mukachoka kumsikako mukagulisagulisa kaunjikayo mukuyenera kuti mukagulire ana kapena mabanja anu zakudya. Ziyenda bwanji? Munayenera pamenepa muganizirepo kunena kuti kusisa uku kunayenera kusisa kwa china chilichonse that is why ngati sitisamala ngati dziko muona kuti ma traders ambiri ma investors ambiri slowly akuchoka muno Malawi ndipo mukapita mashopo akuluakulu mukaona katundu wina akubisidwa katundu wina akumutenga m'mashelefu muja ndikumam'bisa chifukwa in a weeks from now katundu akwera koopsa ndipo amalawi azalira misonzi, amalawi azakukuta mano, zikoso silizakhala ngati lomwe lija, so pakuyenera kuti amalawi kuzeraso kwa inu amene mwafasa kwambiri a opposition mukanapanga chotheka kunena kuti ziko ili kapena boma ilili, boma ili likufuna liphe anthu, anthu anayenera kupita pa msewu, zonse zimene zikukambidwazi zikhale kuti zasisidwa mwina nkutheka kuti khoza kukhala filimu kuti mkatikati mwa mavendamo pali anthu ena anapangana ndi manjanjawidi kuti akapite ku parliament kuja zioneke ngati ndi zenizeni ili filimu inde mwamuchosa Gwengwe amene amaoneka ngati akufoka koma mukayang'anisisa kodi ofoka kumene kumeneko ndi, ndi Gwengwe yekha chifukwa zimachita kuoneka kuti awo sakuchita perform aliko ma ministers ambiri lero mukukalowa m'parliament ndikumakabakira ma ministers anu kuti ma ministers anga ndi osalakwa inenso chibadwire sinanamepo ine sin- sine munthu onama ndiye ngati sunanamepo chibadwire Che Chakwera ngati simunanamepo ndi chifukwa chani mu SONA ija mbali ina mwayichosa ndiye nanga ngati mwachosa mbali ina ya SONA ndiye kutiso ndi SONA pamene popo titiye tinene chilungamo ifenso aziphunzitsi anatiphunzitsa kunena kuti uh, ngati sentence siili complete That is a phrase, it means it is an empty sentence. Nchimodzimodzinsotu sona ijayo, ndiye ngati mwachosako soyo, walepe, wasala ni ndani? Wasala ni ona. Onayo akuthandauza chani? Onama. It means it is an empty sona. So ngati iniyo yaniyo ili empty sona, it means everything is narrow and void. it means Amalawi akuyenera kuti adziwe kunena kuti president wawo ndi onama uyu akutuma anthu ku nkhotakota kumakasegulira zipatala minister watunthu kusegulira zipatala zimene zili half window ndikumanena kuti in six months time tisi- tisi- tisegula zonse zikhala zitatha Komatu abale anga chitseko nde chakupananitu. Kupita ku constituency ya a Chimunthu Banda kumakasegulira ma, ma secondary school okuti ndi a azungu ma donors ndikumanena kuti mu, kumamuuza uh, MP wa kumeneko komanso khansala kuti akanene kuti zitukuko zimezi ndi za Chakwera. Koma akuluakulu zinthu nde zakuvutani. koma abwana Che Chakwera ine ndimayembekezeratu kuti zulo lija mmene mwamuchosa inu gwengwe uja the next person amene anayenera kuzichosa yekha ndiye munali inu Che Chakwera chifukwa ndiye ngati kuli kuli ma president amene ama president amene ali the worst ndiye ndi president Chakwera even olo Bakili Muluzi nthawi yake zamanyaka ngati izi sizinachitikepo pamene pafika dzikoli ndizodabwisa kwambiri ngakhale olo Joyce Banda anali mkazi sanafikepo pa zimenezi chimodzimodzinso a Peter Mutharika akakhala malemu bingu ndiye anali mamuna mamuna wa mamuna zinthu zinkachita kusintha nchifukwa chake olo muzaaone atcheya akamayenda paliponse aliyense amakhala ali ndi chimwemwe koma ngati kuli pulezidenti amene akutukwanidwa daily ndi ana ndiye ndi lazarus chakwera amene sakufuna kuonesa kulephera kwake ndafuna ndikuwuzeni kunena kuti izi mukupanga izi siku lake muzachita regret chifukwa amalawi azazuka zenizeni segulani maso anu amalawi ziko ili likupita ku chiwonongeko likupita ku chiwonongeko ndi president uyuyu amene pena ndikumakayika kuti kapena azungu sanatipange chipongwe ndikutipangira ka AI Si awa ndi Maisraeli kapena awa? Chifukwa wathu amene tinali naye si ameneyi. Kaganizidwe ka kuganiza boma ili, pulezidenti uyu, ndi zodabwitsa kwambiri. Choncho musamale kwambiri a opposition. Kumbukirani kuti tsiku lija, tsiku lijalo, tsiku lijalo, anthu atatsiriza ku, ku zolembetsalembetsa za zisankhozi, chigawo choyamba chija matchini awo onse anachita shutdown ndiye muzifunse kuti matchini amenewa anachita shutdown chifukwa chani nkutheka kuti it means ndiye kuti somewhere somewhere someone someone somewhere is operating a similar system imene pasikulo muzalire muzaona ngati povota tikuvota zenizeni koma akuchitira operate pa area pena pake anthu nkumaona ngati ndi zenizeni koma ili tally centre ya feki a opposition mwagona kwambiri taoneni mavenda akupangirani mave- mademo a mademo amphamvu ngakhale ankanena kuti sitifuna kulankhula ndi inu tilankhula ndi a minister pamene paja ikhoza kukhala filimu samalani kwambiri bon kalindo the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from njeza village t a mabuka box 76 mulanje malawi southern africa kasona kanga